Eleke ntị ọba sị na kemgbe ụmụ mmadụ si wee mụta agbanwe atụghị atụ ka ya nwa ji wee mụta efenwe ebeghị ebe maka na ndị mekaniki ekwezighị anyị mara ndị bụ ndị ara ntị adịkwa onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya maka na ọ bụkwa onye ma mmadụ na-egbu ya ụfọdụ bụ ndị a na-enye ka enye ruo ụfọdụ bụ ndị na-eji aka ha eje enye abụchi si obodo bekee lọta ọ na-emesapụ aka ọfụma ọ bụghị onye aka ntagide ọ naghị ejisi ihe aka ike ebe ọ gara ka o gotesi ihe ọ hụ agadi nwoke nọ ebe ahụ metụ abụchi n'obi abụchi akwụrụ agadi nwoke ụgwọ ihe ndị o goro nwoke ekele abụchi ọfụma abụchi emecha pụwa agadi nwoke a na-ajụsi onye bụ abụchi ndị mmadụ amawara ya atụ o wee bụrụ na ya na nna ya na-adị na mma agadi nwoke ekpebie na o mesịa ya ga-aga ikele ha n'ụlọ ka abụchi laruru n'ụlọ otu agadi nwaanyị abịa agadi nwaanyị a bụ ndị ha na ha bi n'agbata obi ọ bịara ikele abụchi batara abata mgbe abụchi gbadatara agadi nwaanyị asị na ya bịara iwere bụredi nke ya na ọ nụrụ na ọ batara na abụchi a na-ajụzini ya ajụ abụchi amanye aka n'akpa wepụta ego dị n'akpa ya nye ya sị ya were gaa goro bred agadi nwaanyị ekele ya lawa makwa na agadi nwaanyị a were ego a gawa na be dibịa dibịa ọ gara na nke ya bụrụ nwoke ahụ abụchi gonyere ihe mgbe nwaanyị a gwachara nwoke onye ọ chọrọ ikechi o wee bụrụ nwatakịrị kwụrụ ya ụgwọ ihe o goro obi ime nwa ahụ ihe ọjọọ a ekweghị ya ọ gwa nwaanyị ya lawa na o ruo na mgbede echi ya bịa ka ọ gaa gotesi ihe e ji emere ya ọgwụ nwaanyị ekele ya lawa nwa dibịa anyalie akpa ya ozugbo gawa na be abụchi ha ọ garuo kele ya maka ihe o gonyere n'ụbọchị gara aga nwoke a na nna abụchi amalite kpawazie nkata nwa dibịa akpalaha ya n'akụkụ wee jụwa ya ihe na-esere ya na onye dị otu a nna abụchi sị na o nwerọ nwa dibịa ebidozi ihe a na-akọ na-akọ ka nwaanyị a si wee bịa na be ya chọọ igbu nwa ya chọọ ịgbaka ya isi n'ọhịa nwoke etie nwa dibịa sị ya nya kpakọrọ onwe ya na ha mara etu ha ga na-esi ezere nwaanyị a na ọ bụghị ezigbo mmadụ nna abụchi ekele ya nwa dibịa alawa o ruo na mgbede echi ya nwaanyị a garuo dịka e si wee gwa ya nwa dibịa sị ya na ya mere ihe niile ahụ ọ sịrị ya mee obi aṅụrị eju nwaanyị a n'obi o kelee nwa dibịa wee lawa laruzie na-aṅa ntị ihe ọjọọ mana kama ihe ọjọọ ahụ ga-eme abụchi n'ezinụlọ ya ihe ọjọọ ahụ alachighazie n'ezinụlọ nwaanyị a ihe ahụ o lele anya ga-eme n'ezinụlọ ndị a abụrụzi ihe na-eme n'ezinụlọ ya o gbuo na-ekpoo n'elu na-aṅazi ntị dị n'ala o nwezi nke ọ nụrụ ya bụ mmadụ ịkwụba aka ọtọ ijide ogu na ọfọ maka na ogu na ọfọ ka idide ji awa ala iro na asị na-egwu ala ogu na ọfọ nwe mkpochi ọ bụrụ na ị kwụbara aka gị ọtọ jide ogu na ọfọ onye nwaa gị ọ gaghị enweta gị chaa chaa onye ahụ ewere isi ya bulu ya maka na ọ bụ ihe onye na-echere onye na-abịara ya i chere mmadụ ibe gị njọ njọ abịara gị i chere mmadụ ibe gị ihe ọma ị na-ahụ ihe ọma n'ezinụlọ gị mana ịkachizie ntị sị na o nweghị ihe na-eme ka ọ na-eme ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ihe ị hụziri ị tụtụrụ mgbe o menwere gị nọrọzie ala were ire gụọ eze gị ọnụ mara ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ na ọ bụghị mmadụ na-arụ gị Ọ bụ ihe i metere na-eso gị, ntị adịkwa. Ya gazie.